ntchito ili mkati yomanga chingalande chotengera madzi a ulimi wa mthirira mu mtsinje wa shire kuchokera pa damu la kapichira m'boma la chikwawa kukafika ku bangula M'boma la Nsanje, kudzera mu ndondomeko ya Shire Valley Transformation Programme, ntchitoyi ndi gawo limodzi la ntchito zomwe boma la Malawi kudzera mu unduna wa za ulimi likugwira pofuna kutukula ulimi wa makono. Pali chiyembekezo chakuti pofika mwezi wa December mchaka cha 2023, gawo loyamba la ntchitoyi lidzakhala latha ndipo alimi okwanira pafupifupi 36,000 kuchokera m'dera la Mfumu Kasisi kukafika m'dera la Mfumu Yaikulu Lundu adzakhala akugwiritsa ntchito madziwa pa ulimi wa mthirira. Kupyolera mu ndondomeko ya Shire Valley Transformation Program, alimi ang'onoang'ono adzasonkhanitsa malo awo pamodzi m'magulu osiyanasiyana ndipo gulu lililonse lizidzalima mbewu ya mtundu umodzi. A Stanley Chakhumbira Khaila ndi ogwirizira udindo wa mkulu wa Shire Valley Transformation Program ndipo akufotokoza zambiri za kutsimikizira malire ndi umwini wa malo. pali zinthu zitatu zimene zimachitika pa kalembera pamenepa chinthu choyamba ndi kutsimikiza za umwini chizungu chake amati adjudication ndiye akatsimikiza za umwini pamayenera kuchitika uh, survey eh, kuti patuluke mapu yosonyeza kuti malo amene tikutsimikiza kuti mwini wake ndi uyu mapu yake ndi awa tikatero ndiye pamabwera pomaliza kukapanga uh, chiphaso cha umwini wa malo akamachita kalembera ameneyo mwini wake wa malo amayenera akhalepo membala wa customary land committee akhalenso pamenepo amene ayandikana ndi minda ya munthu amene mukuyesa malo onsewo akhale pamenepo ndiye chimene chimachitika munthu amene malo ake tikuyeza amayenda mmalire ndiye kuti amene ayandikana naye minda amakhala akuona mmene akuyenda ndikumavomereza akamaliza ndiye kuti anyamata a survey amakhala akumulondola mapazi mmalire muja akamakamaliza ndiye kuti iwo ujaso achite chani save adziwa kunena kuti o oh, mundawu unayenda umu umu umu malirewo amaonekaso ndi maso nthawi zambiri mwina mmakhala kandunda mwina kanjira amayenda mwa anthu mwina mwina muli mitengo so sikuti zimakhala zovuta kwenekwene kutsimikiza kuti a ah, malire ndi awa panopa mmene tikunena pano talembera minda yokwana 30,000 imene yoti ma hectares yake mwina akhoza kukwana 18,000 hectares.
Poonetsetsa kuti malo ndi otetezedwa malingana ndi malamulo a dziko lino, boma kudzera ku nduna wa za malo mu December chaka cha 2020 udayambitsa ntchito ya kaundula wotsimikiza umwini komanso malire a malo a wanthu okhudzidwa ndi ntchito ya ulimi wa mthirirayi amasida mbano ndi wachiwiri kwa mkulu woona za kayezedwe ka malo ndipo akufotokoza kufunika kolembetsa malo mu kaundula wa boma ntchito yotsimikiza malire ndiponso kuwayeza malire a alimi ah, ndi imene izapangise kuti alimi amenewa akhale ndi mapepala aumwini Ndipo muziwa munthu amene ali ndi paper la umwini pa malo amakhala munthu wa mtendere chifukwa ndiye kuti mu project mmenemu atha kupanga participate kupanga nawo china chili chonse mu project chifukwa akuziwa kuti malo ameneyo sangalandidwe kwa iye ndiponso ndi ake pakana muyaya. Boma likuonetsetsa kuti anthu onse omwe malo awo adalembetsedwa akutsimikizira malire ndi umwini wa malo awo. Pali zinthu zitatu zimene zimachitika pa kalembera pamenepa. Chinthu choyamba ndi kutsimikiza za umwini, chizungu chake amati adjudication. Ndiye akatsimikiza za umwini pamayenera kuchitika uh, survey eh, kuti patuluke mapu yosonyeza kuti malo amene tikutsimikiza kuti mwini wake ndi uyu mapu yake ndi awa. Ndiye lamulo limanena kuti mukatulutsa mapu amene wawo muzakhoma pena pake poti anthu akaone ndiye amakakhoma pena pake pabwino poti mapuwo asapite mphepo asa, asachite fumbi kwambiri komanso ngati kutachita mvula asanyowe ndiye kuti amakhala mapu ya dera lonselo sakhala mapu yochepa ndi akulu yoti ineyo nthawi zina nditapita ndimayenda pamapupo ndiye pamakhala dzina la munthu size ya malo yake ndi zina zotero ndiye anthu amauzidwa kuti ali ndi masiku sikisite yoti abwere kudzaona ngati malo yawo ali pamenepa ndipo ngati size yake ndi imene amayembekezera ngati akuona kuti pali china chimene akudabwitsidwa afunse kuti kodi zinayenda bwanji. Ikatha 60 days ndiye ngati ena anali mmafunso amapitaso kuminda yawo ndikuayeseranso ndi maneighbours awo aja amene ayandikirana nawo aja ali komwekonso. Akalongosola zimene zizo. agwirizana zatha ndiye kuti mapu aja tsopano n'ngotani? N'ngovomerezeka.
Malamulo okhudza malo a makolo ndi othandiza kwambiri chifukwa amateteza umwini wa malo a mlimi aliyense. Pa chifukwa ichi, n'kosatheka kuti munthu wina wapadera agule kapena kugulitsa malo amene ali m'kaundula. A Dave Chilonga ndi mkulu woyendetsa ntchito za kusintha kwa kagwiritsidwe ntchito ka malamulo a za malo. Malawi yonse pamene tima. patsidwa ntchito yoti tiyese kuti kodi malamulo amene akugwira ntchito bwanji a za malo kuchokera mu 2016. Boma lidakhazikitsa implementation plan imene imayamba mu 2018 mpaka 2021 ndiye panopa akukhazikitsa ndondomeko ina imene italole kuti ntchito igwiridwe dziko lonse la Malawi koma ndondomeko yoyambayo idatipatsa madera oti tikagwireko poyeserera malamulowa ndiye ntchito yoyesererayo tina. a Pomafika panopa ndiye kuti tinayeza malo opitira 60,000, a minda yopitira 60,000. a Kuchigwa kuno, ku Shire kuno tinapanga a a minda yopitira 43,000 imene ku Chikwawa kokha kuno ndiye kuti i tinayeza malo opitira a 20,000 hectares. Boma kudzera mu Shire Valley Transformation. program, Agriculture Commercialization, ndi project ina imene timagwira ntchito ndi ma civil society linayesa kuti kodi malamulo amene akhoza kugwira ntchito bwanji ndipo kuchokera mu 2016 mo boma laphunzira zambiri. Maphunziro amenewo boma linapanga kuti akatswiri akhale pansi aunikire ndipo anaunikira ndipo panalinso zina zimene Mwina malamulo a 2016 anali asanaziunikire bwinobwino, anaziphatikizaponso nkuunikira, kukafunsa mafumu kufikira malamulo aja anapita ku Parliament. Pogwiritsa ntchito zimene taphunzira kuno ku Chikwawa ndi kwina komanso zimene zinalipo kale zimene zimene olongosoledwa. So atapita ku Parliament chimene taona nkuti aphungu onse adavomereza. Ndiye kuti apulezidentinso a dziko lino adasainira. Aaa ndiye kuti tsopano aaa malamulo amenewa tsopano ndiye kuti akuyenera kugwira ntchito Malawi yonse aaa chosangalatsa nchakuti zambiri zimene zinativuta zaka zitatuzo zimene timazipeza mmalamulowa aaa ku parliament ko adazikoza aaa ndiye kuti tsopano ntchito yathu ikhala yophwekerapo malamulo a malo analipo akungosinthidwa chifukwa even malamulo a malo a makolo amene akuoneka ngati atsopano adalipo amaitcha Customary Land Development Act kungoti imagwira ntchito ku Lilongwe West kokha koma malamulo amenewa ndi othandiza kwambiri iwo eni ake nthaka kuti makamaka lamulo ili la makololi malo amakolo likupereka mwayi wakuti malo aja asagulitse koma akhale ndi umwinimwini wa malowo umene uziwapatsa iwo kuthekera kuti azichititsa lizi kwa owafuna. ndiye kuti iwo akhoza kudzadyererapo, nthawi yawo ikatha kukhala pa dziko lapansi, a, makolo awo, a, ana awo akhoza kudzapanganso renew liziyo ndi munthu amene akupanga liziyo, a, nawonso chimodzimodzi. Ndiye lamulo likunena kuti customary land shall not be sold. Kutanthauza kuti tiwateteze malowo kwa eni ake nthaka koma zochitika pa malopo anthu aloledwe zovomelezeka ndi boma.
ngati anthu atati achita register alembetsa malo awo ndipo ali nziphaso za malo ndiye kuti anthu amenewowo chifukwa kuti akudziwa kuti ali ndi umwini Atati aphatikiza malo kaya ndi 400 hectares kaya ndi 200 hectares ndiye kuti investor wochoka kwina kwake iwowa akhoza kunena kuti ah malo ndi awo ife titengako pang'ono yoti tizilimako chani zakudya koma kwinako tengani muzilima pa lease akhoza kumachita lease ndiye kuti mukhoza kuona kuti ah anthu alimi akuluakulu amene amafuna azilima munomo koma amasowa malo ndiye kuti malo aja tsopano akhala kuti akutani akupezeka kuti anthuwa atatidi achita register malo awo nkuwachita phatikiza pamodzi oo akhoza kupezeka kuti anthu ambiri akubwera koma iwo aja alibe chiopsezo choti malo awo atani alandidwe.
Popeza kuti ntchito yolembetsa umwini wa malo m'kaundula inayamba kale, alimi amene adalembetsa kale malo awo mukaundulayu ndi wokondwa kuti tsopano malo awo ndi otetezedwa ndi malamulo ndipo mibadwo ya mtsogolo idzathanso kugwiritsa ntchito malowo popanda vuto lina lililonse. M'mbuyomu, malo anga asanayezedwe panali mavuto a malire. Malire timavutitsana nawo kwambiri ndi aneba. Nthawi zina umavuta kwambiri ndi mzera umodzi. Wina alowa mnzache. Kenaka mukatero pang'onong'ono taitana afumu. Afumu bwerani mudzationere malo athu. Akabwera afumu aja alinganiza. Eii, khalekhale kupeza zoti kutinso wina uja wavutana ndi mnzache. Ndiye mavuto amene timakumana nawo poyamba anali chani? anali malire. Komano kubwera nditamva kuti lerolo akubwera kudzayeza malo angawa, ndinakondwera kwambiri kuti vuto limene ndimakumana nalo la malire lija lichepa komanso mwina kutheratu kumene. Ndi chimene ine chinandisangalatsa kwambiri, ndachivomereza kwambiri kuti lerolo abwere adzayeze malo angawa. Ndikulimbikitsa alimi anzanga. kuti pamene mukuona kuti kudera kwanuko kukubwera alangizi ozayeza za malo, inuyo musadandaule. Inuyo chikondeni chimenechi chifukwa chakuti nchotithandiza ifeyo kuno kwathu. Tikhala ndi umwini wokhala nacho chinthu chija chathuchathu popandanso wina wake wokangana naye. Komanso kwambiri, mafumunso ati achepetsa ntchito imene amakhala nayo yowaitana pafupipafupi polimbana ndi za malo. Ntchitoyi yoyeza za malo ife tailandira kwambiri kuno ku Chikwawa ndipo tikuona kuti ndi yaphindu ndipo ndi yopindulitsa chifukwa choti m'mbuyomo timangogulitsa malo chisawawa zosachita bwino zija ndiye titaona kuti aboma atibweretsera pologalamu iyi ya zoyeza za malo iyi tinaona kuti ndi yaphindu chifukwa tinamvanso kuti kutsogola kwake atipatsa ma satifiketi amene tidzakhala nawo ngati oyimirira malo wina aliyense Nawonso atsogoleri a kumadera kumene alimi adalembetsa kale malo awo mu kaundulayu akuti ndondomekoyi ndi yothandiza kwambiri ndipo siikuwopseza mphamvu zomwe mafumu ali nazo. Ntchitoyo tinayilandira bwino kwambiri e, chifukwa chonena kuti m'mbuyomo tidali ndi milandu makamaka umwini wa malo ngati kwathu kuno maukwati mmene amayendera amapezeka kuti mwina mabanja akatha wina mmodzi amavutika kusowa pokhala koma tinayilandira titamvetsetsa kuti um, malowa tikalembetsa ndi kuti banja limenelolo ndi ana ache azikhala pomwepo mpakana pakanthawi tidaona kuti ayi ndizofunika kwambiri tinazilandira ifeyo sitidaone kuti mphamvu zichepa yayi koma tidaona kuti ina mwa milandu imene timalimbana nayo kwambiri ikhala itachepa chifukwa chonena kuti milanduyo izikhala yonena kuti tikayika pa ground anuwake a malo enieni adzioneka kuti anuwake ndi awa koma zoti ifeyo tichepa mphamvu ayi zimenezi sitinazione kuti tingachepe mphamvu iyayi.
Pakadali pano, ntchito yolemba anthu m'kaundulayu ikupitilirabe m'boma la Chikwawa. Nchachidziwikire kuti ntchito yomanga chingalande cha ulimi wa mthirirayi ikadzatha, alimi ang'onoang'ono a m'maboma a Chikwawa ndi Nsanje adzakhala akupindula ndi malo awo kwamuyaya.